Buaiteoirí trí huaire as a chéile, D'éirigh le Cill Mochuda Na Crócaigh deireadh a chur le brionglóidí Baile Buadáin Naomh Éanna nuair a bhí ocht gcúilín idir na foirne i gcluiche ceannais na bliana seo caite. An éireodh leo ceithre chraobh as a chéile a bhuachaint? An raibh ceacht luachmhar foghlamtha ag Baile Buadáin? Mac Dara Mac Donncha, i mbun tráchtaireachta, Babhta Ceathrú Ceannais Peile Átha Cliath.
Maidir le Baile Buadáin Naomh Éanna, is Ciarraíoch an cúl báire Devon Burns. Beidh Evan Nugent ag tosaí sa líne lánchúil. Tá Gaillimheach anseo freisin, Céin D'Arcy lár na páirce, is é Collie Basquel an tosaí is tábhachtaí. Tá trí chorn fós ina seilbh ag Cill Mochuda na Crócaigh tar éis anuraidh, contae, cúige agus náisiúnta. Tá trí athrú déanta tagann Andy McGowan Shane Walsh Joe Quigley isteach agus is mór is fiú filleadh fhear na Gaillimhe sna tosaithe. Ar ndóigh, aithne mhaith acu seo ar a chéile, d'imir siad i gcluiche ceannais anuraidh. Bhuaigh Cill Mochuda an lá sin. Agus isteach anseo le Rory O'Carroll anois, Rory O'Carroll amach. Seo do Paul Mannion, Mannion, amharc amháin ar an gcúl, iarracht amháin agus scór amháin ag Paul Mannion. Buadáin Naomh Éanna, neart aicsin déanta acu sin thar na blianta chomh maith agus tá Craobh na hÉireann buaite acu.

Tá ceithre chúilín eatarthu faoi láthair. Cill Mochuda na Crócaigh ag déanamh níos fearr ag an tráth seo ar aon chuma. Imirt dheas ansin anois agus an seans anseo ag an lántosach anois. Dara Mullin, tá sí buailte ard aige lena chiotóg agus tá sí buailte cruinn. Tríú scór faighte ag Dara Mullin. Is oscailt anseo ann. Baile Buadáin Naomh Éanna. Agus Colm Basquel ag rith amach ar an taobh an bhfuil seans ar chúilín. Tá sí buailte ard ag Daire Sweeney agus tá sí buailte thar an trasnán aige. Coinneoidh sé sin san iomaíocht iad. Comharsana iad seo i ndeisceart Bhaile Átha Cliath. Agus é sin buailte ag Ross McGarry agus í buailte go deas ag Ross McGarry thar an trasnán. Tá Ceithre chúilín eatarthu faoi láthair anois. Tá Naomh Éanna ag teacht arís ansin. É sin buailte ag Daire Sweeney. An bhfuil sí taobh istigh. Tá sí díreach taobh istigh den gcuaille. Bearna laghdaithe go trí. Tá ag teacht arís obair mhaith ansin agus í coinnithe rófhada aige. Cic saor atá ann. Mannion á bualadh go sciobthaí. Trasna go dtí Shane Walsh. Shane Walsh ag seasamh leis féin agus má bhíonn Shane Walsh ag seasamh leis féin, má fhaigheann sé seilbh, teorainn sé sin. chuid is mó den am. Baile Buadáin ag teacht arís agus an-fhéarú déanta ag Baile Buadáin Naomh Éanna ansin, ceann sin, bhuel, ní dhearna sé teagmháil lena lámh ar an talamh. Tá an imirt leanta ar aghaidh, tá sí faighte ag Daragh Sweeney, Daragh Sweeney leis an gciotóg cruinn sin atá buailte go deas aige agus an bhearna níos lú arís idir na foirne. B'fhéidir, ní bheinn ag teacht arís anois go teacht as Gaillimh, Cein Darcy, ceann sin buailte isteach anois ó uillinn ghéar, b'fhéidir go bhfuil sí ró-ghéar, caithfidh siad seilbh a choinneáil agus, bhuel, réiteoir cinneadh, cic saor isteach atá ann. Sin é Robbie Brennan, bainisteoir nua na Mí, ag seo Dara Sweeney anois leis an gcic seo agus í buailte go deas ag Dara, tá siad cothrom. Tá an seans aige an bua a fháil anseo do Bhaile Buadáin Naomh Éanna, tá sí buailte ard ach tá sí buailte ar thaobh na láimhe deise. Ó! Seans glórmhar caillte ansin. Ag teacht amach anois agus an ceann sin ag McCool faighte agus faighte thar barr agus tá an fheadóg dheireanach séidte. Bhuel bhí dhá sheans ag na foirne agus beidh am breise i gceist. Ard chluiche anseo. Tá ceathrú ceannais peile Átha Cliath. Cill Mochuda na Crócaigh ag teacht arís anois, sin é Tom Fox agus Tom Fox á bualadh go deas. Tá siad imithe chun cinn arís. Shane Cunningham anois tugtha isteach. An pas trasna go dtí Shane Walsh. Cad a dhéanfas sé? Shane, deasóg, ciotóg, sé an dá mhar a chéile go hálainn ag Shane Walsh thar an trasnán, thar an spota dubh, mar a deir siad. Anois agus an tóin tite beagáinín as Baile Buadáin Naomh Éanna anseo. Crócaigh fós ag teacht anseo, an pas ar ais go dtí Craig Dias, Craig Dias ard agus Craig Dias thar an trasnán. Anois agus é. Cárta dearg anseo, yeah, cárta dearg bronnta ansin. Michael O'Gara. Siad ag teacht arís. Beidh cúl ag teastáil ag an tráth seo thall, ó, ó Bhaile Buadáin Naomh Éanna. Cuireann sé í thar an taobhlíne ansin agus Beidh sé ag teacht isteach agus don dara cárta buí ansin. Deireadh déanta ansin, Rory O'Carroll. Agus a bhfuil an tríú imreoir le Baile Bhuadáin ar fáil tá Collie Basquel. Curtha den bpáirc. Mochuda na Crócaigh ag teacht arís anois. Tá siad ceithre chúilín chun cinn. Ceapaim go bhfuil dóthain déanta acu. Níl le déanamh acu anois ach seilbh a choinneáil is gan cúl a ghéilleadh. Agus tá fear sa mbreis acu. Caitríona Boutcheray, tá seans anseo anois ar scór agus í báite! Báite ansin ag Shane Walsh. Pas curtha isteach agus bua slachtmhar ar deireadh. Cill Mochuda na Crócaigh ag treabhadh leo.